Hello. Mise Éilis Ní Dhuibhne agus táim chun labhairt inniu faoi leabhar a d'fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht le déanaí, Fáinne Geal an Lae. Roinnt blianta ó shin thosaigh mé ag scríobh cuimhní cinn, ag cur síos ar laethanta m'óige. nuair a bhí mé im' pháiste, mar chreid mé, agus creidim fós, go raibh an-dhifríocht idir an saol a bhí agamsa agus mé im' leanbh agus an saol atá ag mo gharpháistí sa lá atá inniu ann, nó fiú amháin a bhí ag mo pháistí fhéin fiche nó tríocha bliain ó shin. Ar dtús scríobh mé, bhí mé á scríobh i mBéarla ach ansin bhuail sé liom go mbeadh sé níos oiriúnaí cur síos ar an saol a bhí agam i nGaeilge toisc gur, go mbaineann sé le daoine, páistí dhátheangacha i mBleá Cliath, páistí le Gaeilge agus Béarla. Bhí teidil éagsúla agam ar an leabhar, ar dtús thug mé As I Walked Down Ranelagh Road air agus ansin Gaeilgeoirí Ranalach, ach ag an nóiméad deireanach do bhaist mé Fáinne Geal an Lae air ar cúiseanna, ar níos mó ná cúis amháin agus tá súil agam go mbeidh sé sin soiléir d'éinne a léann an leabhar, agus tá súil agam go léann daoine é gan amhras. D'fhás mé suas i Ranalach don chuid is mó de, bhíomar in áiteanna eile anois is arís freisin, agus cur síos ar mo shaol ón chéad lá i 1954 go dtí go raibh mé dhá bhliain déag d'aois i 1966 atá ann. Bliain chinniúnach ab ea é sin, caoga bliain tar éis Éirí Amach na Cásca, agus bhí sé tábhachtach, domsa go pearsanta agus don tír i gcoitinn, creidim. Cuirim síos ar mo shaol sa bhaile, ar scoil, ar laethanta saoire, sa Ghaeltacht agus é sin ar fad. Gnáthshaol a bhí ann ar bhealach amháin ach ar bhealaigh eile bhí sé eisceachtúil, ach go háirithe sílim toisc go rabhamar ag caint go rabhamar dhátheangach, bhí Gaeilge agus Béarla againn an t-am ar fad, bhíomar ar scoil lán-Ghaelach ag an am, ní raibh sé sin, ní raibh siad coitianta in aon chor. um, mar atá sa lá atá inniu ann. Agus um, so bhíomar éagsúil os na comharsan ar an mbóthar ar raibh cónaí uh, uh, orainn i Ranelagh ag an am. Ní hé gur chuir sé sin isteach ar aoinne chomh fada agus is cuimhin liom, ní raibh aon trioblóid ag baint leis, ach do theastaigh uaim cur síos air sin. Um, Bhí rud eile a bhain leis um, a chuir isteach ormsa um, ar chúis éigin, bhí saghas náire orm, níos mó nuair a bhí mé i mo dhéagóir ach cheana féin nuair a bhí mé ocht naoi deich is dócha, toisc gur bhraith mé go raibh mo chairde ar scoil ach go háirithe, gur bhain siad le aicme eile. seachas an t-aicme lena bhaineamarna, dar liom. Bhí siad meánaicmeach, saghas bourgeois a bhí, déarfainn, agus bhí ba ceardaí ab ea m'athair agus chuir sé sin isteach orm. Is is trua tá náire orm anois gur mar sin a bhí ach is mar sin a bhí. So ach sílim gur sin rud coitianta a bhaineann le páistí uaireanta. nuair is amhlaidh atá. Gnáthshaol ach tá gach rud neamhghnáthach, sílim, nuair a bhíonn tú beag, nuair a bhíonn tú id leanbh. Tá gach rud lán d'iontas agus draíocht, gan trácht ar sceon agus uafás fiú agus mar sin sílim go mbíonn na cuimhní a bhíonn agat ón am sin an-láidir ar fad agus agus agus ceapaim gur sin an na blianta sin